Hey guys, uh, let's talk about Burkina Faso and Captain Traore. ambiri taona zithunzi za Traore, Traore, Burkina Faso, Burkina Faso. Traore, Captain Traore ndi wachinyamata ambiri tamuona uh, sanakwanise zaka 40 ali ndi zaka i think 36 right? komano kukhala the youngest president ku africa he's the youngest president eh, probably in the whole world probably in the whole world yeah, he's the youngest president the youngest head of state that's not the only thing chimene anthu akunkondera uh, captain traoli komano tiye ndikambeka za background at eh? how he came in power captain traoli tikukamba za captain sitikukamba za general sitikukamba za commander sanali komanda kapena wa, wa defense force ya ku, ya ku burkina faso eh, anali captain eh, leader wa unit okay ndi zimene zinachitika zonena kuti mu, uh, gulu la asilikali linalanda boma la uh, uh, la president wa civilian eh, gulu la asilikali linalanda boma and captain traoli ndi unit yake ija anali nawo mgulu la asilikali limenelo ndipo mtsogoleri wina wachinyamata wa mgulu lawo la asilikali amene anali around 40, 40, 41 years old ndi amene anatenga, anas- anakhala ngati president okay ndiye pa upresident pa oti asilikali alanda boma zimene zimachitika nzonena kuti imakhala ngati emergency government eti kuti asilikali aja alanda boma akulilamulira emergency zinthu zimene akuona kuti zinasokonekerazo zikakonzedwa atenganso boma lija alipereke kwa ma civilians ndiye anagwirizana choncho Komano mmene zinthu zimayendera according ndi kagulu ka unit ka Captain Traore ka anaona kuti munthu amene amatsogolera coup yoyambirira ija amene anasanduka president yemwenso ndi msilikali nzawo amapanga zinthu zosiyana ndi zimene iwo anagwirizana ndiye gulu la Captain Traore linaukiranso ndi kumuchotsa uyuyu msilikali nzawoyu iwowanso ndikutenga boma ndiye zinangati kuti coup yachitika kwachitikaso coup ina kuchosaso asilikali a coup yoyamba aja iwowano ndikutenga ndiye captain traoli ndi amene analowa m'boma komano chifukwa chani anthu akumkonda kwambiri akumsapota captain traoli chimene akumkondera captain traoli ndi mfundo zake number one ndanena kuti udindo wake ku army anali nda captain atasank atakhala ano president wa dzikoli watenga boma sanazipase ma benefits kapena nene kuti upre, ma, ma, ma, ma salary a upresident akupitirizabe kumatenga salary yake ya rank yake ngati captain ndalama zimene akulandira iyeyo akuzipatsa ndi zangati captain zomwe zikumeaning kuti sanabwere pamenepo kuti azilemeretse kuti alande chuma kuti iyeyo akhale ndi chuma wabwera kuti akonze dziko move imeneyoyo ndi number one imene anthu ali ndi chikhulupiriro mwa captain traore tikudziwa za burkina faso maiko ambiri amene ali kudera ku- ku niger am- maiko ambiri amene a dera limeneli anali m'manja mwa france ndipo france ngakhale inapereka ufulu kwa maiko amenewa sinapatse ufulu wonse imapangabe control maiko amenewa kwambiri monena kuti president wina aliyense amene amasankhidwa kumenekuku amene azipangidwa control azitsatira ndani za ku France akakhala kuti president amene sakutsatira za ku France France imapeza njira zomchotsera president ameneyo so mayiko ambiri kumeneku ali ndi ma president oti ndi achikulire samachoka pa udindo chifukwa cha France imafuna kuti azipanga zimene iyo ikufuna ndi Captain Traore move number 2 yomwe anapanga ndiyonena kuti ife tatenga bomali tatenga dziko lathu inu a France leave us alone leave us alone and kwakhala kuli base ya ame ya asilikali a, a France zaka zambiri For the first time, Captain Traore anauza kuti pack and go. Leave us, leave us. Kunoko kuli kuli ma insecurities, kuli ma terrorists, kuli machani koma timenya nawo nkhondo tokha. Inuyo chokani. Chifukwa inuyo mukuoneka kuti ndi amene muma- mumapanga dala kuti kuno kuzikhala mavuto akuti akuti akuti. Ndipo France imaona ngati zoseka inathamangitsidwadi inatulukamo. okay zoti kunabwera aku russia chani that's another story koma ndifuna ndikambe kaye za captain traore zimene wapanga zimene anthu amkondera kwambiri ndipo zimene anthu akumkondera mpaka pano burkina faso ndi dziko lomwe lili ndi ma minerals makamaka golide kuli migodi ya golide yambiri ndipo migodi imeneyi golide yenseyi imati ikakumba imamtenga amakapangidwa purify ku europe ku france ndipo dziko la france ngakhale ilolo lilibe migodi ya, ya golide ili ndi ma reserves a golide ochuluka kwambiri pa dziko lapansi pano Golide yenseyi amachokera m'mayiko ngati amenewa aku Africa kuno. Ndiye Captain Traore chimene wapanga ndikutenga ma gold mines awiri akuluakulu ndikuwapanga nationalize kuti akhale makampani ma, ma, ma a dziko. si za private so iyayi akhale a dziko mukumbukira zimene tinapanga ku malawi a Bakili Muluzi ndi anzawo makampani adziko anagulisa kuti akhale a private ndi kuwaphaipa captain Traore zimene wapanga ndizotenga makapteni makampani a private aja ndikuwabweresa kuti akhale adziko creating jobs kwa anthu ndanena za golide eti ma, makampaniwa agolidenso eti koma akakumba golide makampaniwa amatenga golide uja kupita kumakapanga purify kunja value adding mitengo ndiye kuti imakasintha akapita kunja kuja captain Traore kwa 2 years ah, yokha wanena kuti no timange company yopanga purify gold konkuno ndipo yamangidwa company ikupanga purify gold creating jobs kwa anthu ndikupangaso ndiku- ndikupangisaso kuti golide wawo azikhala pure ali ku burkina faso komweko ndiye kuti ngati akumutulutsa kugulitsa azikhala ndi ndalama yambiri azipeza dziko lizipeza ndalama yambiri asamatulutsidwe asanapangidwe purify captain Traore ameneyo ali ndi zaka 36 wachinyamata not only that food security ndanena kale kuti burkina faso ili landlocked surrounded ndi achina achina ghana achina benin achina niger achina cote d'ivoire cote d'ivoire is developing Côte d'Ivoire is more developed than Burkina Faso. Côte d'Ivoire mukumbukire ndi Ivory Coast. Kwawo kwa Didier Drogba kuja. Munaonera last time kunali Africa Cup of Nations. Anthu akumanga dziko lawo. So Captain Traore wanena kuti "No, maneba athu akutukuka chonchi. Mmene ikutukukira Zambia, Malawi ikusalira. Ife sitifuna zosalira. okay so wabwera ndi mapolicies ngati food security food sufficiency Kulim- kupanga revamp ulimi kugula makinaso a ulimi kuti ayambe kupanga produce zinthu azizidyetsa okha a m'dziko burkina faso chachitatu chimene chili chi- chinanso chimene chatutumusa anthu kwambiri ndichonena kuti zonsezi zimene akupangazi

from ma sales awo a golide abweza ngongole zimenezo and zimene ndikukamba zoti za ulimi food sufficiency kumanga mafactory kutani akuzipangira okha mafunding aokha kuti sakhale ngongole ndi munthu burkina faso zomwe ikupanga padakali pano zili ngati patina oti chibwezi mwathesa nde wapita kuja zikumuyendera france ndi x uja yemwe akungoyang'ana this is part one on burkina faso is the shining star rising star of africa and pan-africanism captain traoli zikomo